ndipo pamene anali kuzungulira kaba imene imatchulidwa akupanga tawaf anamuona salim amene anali mwana wa abdullah amene anali mwana wa umar bn khatab radiallahu anhu atatenga mmanja nkhwaira zake zoduka komanso atavala zovala zosakwana ngakhale madirham awiri amaoneka osauka Nde mtsogoleri uyu atamuona Salim anafika pafupi nampatsa salam ndipo kenako anati kwa iye iwe Salim kodi ungafuneko thandizo langa Salim anamuyang'ana iye modabwa ndi mokwiya nati sungachite manyazi ayi Tili mnyumba ya Allah ndiye ukufuna kuti ndidandaule za mavuto anga kwa wina posakhala Allah? Atamva izi Hisham mtsogoleri uja anagwidwa ndi manyazi kwambiri, choncho anangomusiya Salim kumapitirira tawafu yake ija. Koma anali akumuyang'ana mobera mpaka pamene anamuona kuti wamaliza Tawaf ndipo watuluka mu mzikiti muja, anamutsatira namuuza kuti, E Salim, wakana kundidandaulira za mavuto ako mu mzikiti muja, tsono apa watulukamo, ndiuzeko za mavuto ako ndikuthandize. Salim anamufunsa nati, Kodi ukufuna ndikudandaule za vuto langa, mavuto okhudza za dziko lapansi, kapena za moyo womwe uli mkudza za ku Akhira? Nde mtsogoleri anati, Ayi Salim, ndikunena zokhudza moyo uno, za moyo winawo timampempha kuchokera kwa Allah Yekha basi. Salim anati, Tamvera iwe, Ee Hisham! ine sindinapemphepo za moyo uno kuchokera kwa mwini wake dunya ine sinapempheko kwa allah zokhuzana za pa dziko lapansi ndiye ndingampemphe bwanji zimenezo kuchokera kwa yemwe kuti dziko lapansi dunya iyi si yake Apa mtsogoleri uja Hisham bin Abdul Malik anagwetsa misozi ndipo anayankhula mawu ake aja ofala okuti akhalanga ine ndikanakhala ngati Salim ngakhale posinthanitsa ndi ufumu wanga wonse. Umu ndi mmene dziko lapansi linali kwa anthu ozindikira, linali lopanda ntchito kwa iwo mpang'ono pomwe. za dziko lapansi sizimawakhudza koma ife lero tikuyambana kapena kugwirizana kukondana kapena kudana kamba ka dziko lapansi zokhumba zathu zafooka choncho tagwera mzithaphwi za dzikoli Taonani, ifeyo masiku ano tasiya kuyankhulana pa chibale chifukwa cha pa dziko lapansi, kuti uyu kapena sanandiyitane ku ukwati, kapena anali ndi phwando ina yake sanandiyitane, nde tasiya kuyankhulana naye chifukwa cha zinthu za pa dziko lapansi. Taonani, kuti, E Allah! Musalipange dzikoli kukhala khumbo lathu lalikulu kuposa chilichonse, komanso musalipange kukhala mapeto okuzindikira kwathu konse. O kalanga ine! Bola nanenso ndikanakhala ngati Salim kuti ndituluke m'dzikoli ndili bwinobwino. nkhani iyi ili mu albidaya wa nihaya nde ifeyo tonse tiyesetse kuti tizikhala ompempha allah yekha ndipo ndiziona kuti utsogolo wanga ndi ku akhira yekha moyo wa pambuyo pa imfa moyo wa pa dziko lapansi ndi masiku ochepa koma moyo amene ukhala mpakana kale kale wosatha ndi umene tizapeza pambuyo pa imfa pambuyo pa tsiku la kiyama kuti tilowe ku janna kapena ku jahannam nde tikonzere zimenezo tidalire allah subhanahu wataala pa china chilichonse wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh